Bama Ɲare cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔ an bɛ foli ani tanu bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na ka da kunna an sigira ko kura ye an sigira aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye dabaliban kɛnɛ ye dɔgɔkun kɔnɔna na ko minnu bɛ nɔ ni u bɛ maaw dabali ban walasa u bɛ se ka kɛ ladilikan ye aw ma cogoya min na an sigira kɛnɛ kan ko kura ye An sigitɔla an b'an kalifa Bamakɔ sigibagaw bɛɛ lajɛlen na ni o bɛ Ɲarew ani Turew kofɔ. Olu tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ, an b'an kalifa dugutigiw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se alimamiw ma. An ma ɲinɛ an ka chrétiens kɔ, o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ, tɔntigiw fana ka foli bɛ yan nɔ. k'a ta bamakɔ sigida fɔlɔ fo sigida wɔɔrɔnan an b'a kɔnɔmaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo bamakɔ n'a lamini ani maa fɛn fɛn bɛ nɔ nin waati na k'i sɔgɔlen bɛ energie fm na dabaliban kɛnɛ nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a b'a to aw bɛ bɔ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kala ma dugu lahalaw aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔna na walasa an dontɔla an b'an kalifa dugu sigibaw bɛɛ lajɛlen n'an y'an kalifa u la an b'a jira jeliw la k'a fɔ ko hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ko an kɔni bɛna don babu kɔnɔna na ayiwa olu ka yamaruya kɔnɔna na an bɛna jɛmukan in bɛɛ lajɛlen kɛ ni fili fɛn fɛn bɔra a kɔnɔna na dabara ka fili don o la i n'a fɔ laada la an y'a fɔ ɲɛ na eh, cogoya mun na dɔgɔkun kɔnɔna na kabako ko minnu kɛra an b'an da to la k'o walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogoya mun na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa munumunu bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ sanfɛla na kunnafoni minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka maa nafa an bɛ se ka an da to minnu na an b'an da an bɛ tila ka taa munumunu ka taa o bɛɛ lajɛlen ta an bɛ sɔrɔ ka seereyaba tugu o la an b'a jira k'a fɔ bi seereyaba an bɛna maa min sɔrɔ o ye 16 arrondissement commissaire ni o ye commissaire Yaya Ɲanbele Eh, nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka dɔgɔkun ladilikan di eh, maaw ma k'a sabu kɛ kunnafoni fɛn fɛn bɛ di i b'a sɔrɔ k'a fɔ ladilikan bɛ a ko kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ni wagati ma ta an tɛgɛ ma pepewu an na sɔrɔ ka maa kelen sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ min ni o bɛna kuma an ka baabu ninnu kan ka hakilina di a koɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛɲɛ ni wagati ye nɛgɛ karafe banbalen bɛ maa min bolo o ye lasin kulubali ye kumaso kɔnɔ yan walasa ka se ka aw babo an b'a jira k'a fɔ maa fila baara don i n'a fɔ laada la a ko daminɛna e cogoya min na jɛnɛba gindo ale ni ne anw de bɛ yan nɔ ne ale ye musa jara ye ani jɛnɛba gindo anw de bɛ yan walasa ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan an b'a fɔ yan k'aw danse aw bisimila sanga kunkurun kɔnɔna na an bɛna taga eh, dɔgɔkun dɔgɔkun dɔgɔkun kabakow kɛnɛ kan kabako minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogoya mun na. o to i bɛ baara min na i bɛ dugu kɔnɔ baro min na i bɛna o bila sa i bɛna baro kɛ n de fɛ yan n'i bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i sera k'ale sigi kuma ma kuma ko kɔni tɛ baasi tɛ yen

Gindo salamu aleyikum i bisimila ni an sigilen kokura ye kunnafoni a kɔni tɛna kɛ mɔgɔ nɛgɛla ye bi yanni k'a to an ka taga jɛnɛba Gindo ale ka kunnafoni k'a sabu kɛ ale bɛ taa munumunu ni an ye bajalan kɔnɔna na k'a lajɛ kunnafoni min bɛ yen k'a sabu kɛ ko eh, muso dɔ muso dɔ kɔni bɛ yen a k'a ye kasaara lase a cɛ ma dɛ k'a ye eh, ka- kaba- kabako da eh, cɛ kan jɛnɛba a bɛ tila ka n'i da maga a la k'o walawala an bɛ se ka faamuya sɔrɔ mais muso kɔni ye cɛ sɔgɔ sɔgɔ ni muru ye o bɛɛ kɔfɛ cɛ ko k'a tɛ jɛn a muso kɔ dɛ k'a tɛ taga plainte don voilà mais yanni k'a to an ka taga yen nɔ eh, jɛnɛba an bɛ taga eh, binabugu la an b'a jira k'a fɔ eh, mankan kɔni kɛra eh, cɛ fila olu ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɛra muso nɔfɛ kɛlɛ de ye aa jɛnɛba nin ye kabako ye dɛ an bɛ se k'a fɔ cɛ a tɔgɔ ko Aka i k'a dɔn k'a fɔ muso kofɔlen in tɔgɔ ko Dede mais n'i ye a ta k'a lajɛ nin mɔgɔ fila u ye ɲɔgɔn dɔn kabi u ka dugu la yanni k'a to u ka se i k'a dɔn k'a fɔ bamakɔ yan voilà donc an bɛ se k'a fɔ maminɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ mais o maminɛli nin san tan jɛnɛ san tan san tan maminɛli an bɛ se k'a fɔ kuma cɛyara muso somɔgɔw ye mankan ci k'a fɔ ko a karisa ni i tɛna an denmuso furu i t'a labila walasa mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a ta cogoya mun na cɛ ma kan jɔnjɔn fɔ a ma foyi foyi fɔ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ eh, ko minnu na ɔ Dede ni o ye a fiancé in ye o fana sanga ni wagati o fana tun b'a ka minɛnw ta a bɛna bamakɔ yan n'a nana bamakɔ a bɛna baarakɛdenya baaraw de la a y'i to o munumunu sa o hukumu kɔnɔna na a ni deka fana nana ɲɔgɔn dɔn donc a ni deka ye ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ déjà a cɛ a ka a cɛ fɔlɔ ni o ye ɛ Aka ye ni o tun kɛlen bɛ k'a maminɛ unhun u ka koɲɛw kɔni t'a la k'a kun minɛ tuguni a fana tun b'a la ka kundo yɔrɔ ɲini a yɛrɛ la ok donc a ni DK kɛlen ka ɲɔgɔn ye ɛ DK ko k'a fɔ aa a kɔni ka d'ale ye ale b'a fɛ k'a sɔrɔ furu la fana unhun aa musolaka kofɔlen in ma gɛlɛya foyi don a la a ko ɛ DK ma k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ k'o bɛ a sɛbɛ la unhun a ka wuli a ka taga se ale somɔgɔw ma unhun n'a sera somɔgɔw ma ɛ u na furu koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɛ sigi sen kan unhun aa bɛn bɛn kɛra a kan cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ DK y'a kɛ ten koyi a m'a ko ni eh, bila ka suma lajɛ dɛ a wulila a taara se muso la k'a kofɔlen in somɔgɔw ma Mhm. a k'u ma k'a fɔ ko aa k'u denmuso kɔni ka di ale ye wa a bɛ fɛ k'a furu a ka jeliba tagara o ciw bɛɛ lajɛlen fɔ Mhm. ɔ somɔgɔw fana ma problème don a la k'a sabu kɛ eh, AK ale ma furuko kɛ a sɛbɛ ye donc maintenant eh, somɔgɔ kɔni ye eh, furu bɔrɔtɔ o cogoya la ka eh, denmuso a ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin cɛ kura in ma ni o ye eh, DK ye. DK, mhm. Jɛnɛ eh, dabalibanko ye min ye a kow kɛnɛ kan an b'a jira k'a fɔ eh, DK ani AK u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn wa terimaw de fana don. terimaw de fana don donc maintenant eh, kuma bɔra yɔrɔ min na sisan an bɛ se k'a fɔ eh, DK nisɔndiyalenba a ye AK wele ko aa n teri aa ne kɔni ye muso sɔrɔ dɛ ne ye muso sɔrɔ dɛ ɔ n ye n ka jeliba bila ka taa a taara ni woro ye woro koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra somɔgɔw ye woro minɛ u sɔnna a ma ɔ ne yɛrɛ t'a fɛ k'a ko bila ka sumaya n b'a fɛ ka furusiri yɛrɛ fana dɔgɔda ɔ AK ale kɔni haw jara sa a fana nisɔndiyara kasa kunnafoni dara a tulo kan a ko a t'a dɔn k'ale maminɛmuso in de don donc maintenant u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma walasa ale ɲɛ bɛ se ka da muso in kan cogoya min na parce que a fana y'o de fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa ko fo ale ɲɛ ni muso ka ɲɛ ka ɲɔgɔn ye ɔ an bɛ se k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na a ko kɔni kɛra ten dɛ u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye don a ɲɛ dara muso kan yɔrɔ min na dɔrɔn a ko ko ahan ko n y'a faamu sisan ko eh, bɛnbɛnbɛn de labɛnnen nin ye eh, DK ni o ye a terikɛ ye ani DD ni o ye a maminɛmusokɔrɔ ye donc maintenant maminɛmuso in eh, tagara cɛ wɛrɛ sɔrɔ a b'a fɛ ka na ale dalakɔrɔbɔ de donc ale y'o bila a kunkolo la ah, aa jɛnɛba bɔ kun ye dɛ cɛ fila y'u kɛ ɲɔgɔn kan u y'u kɛ ɲɔgɔn kan a ko gɛlɛyara kosɛbɛ parce que AK ale min tun ye maminɛkɛ fɔlɔ ye mhm. a ko kɛra gɛlɛya belebeleba ye ale bolo k'a sababu kɛ ale labanna a sɛbɛkɔrɔ joginna a walew senfɛ ɲɛda ninnu bɛɛ lajɛlen funufununa donc euh, maaw kɔni nana sigikafɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. walasa euh, bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bolo da i dusu la cogoya min na nka jama minnu tun bɛ yen u ye jalaki ta k'a da AK kan u ko k'a fɔ ɛ i tɛ muso fɛ i t'a furu mɔgɔ wɛrɛ fana t'a furu aa ko o ye ko wɛrɛ ye dɛ aa an bɛ se k'a fɔ o ye o ye bi kunnafoni fɔlɔ ye an bɛ min da maaw tulo kan nka an bɛ waati min na ko sisan a kuma kɔni bɛ Binabugu bɛɛ lajɛlen da Binabugu ale filɛ nin ye Hippodrome deux kɔfɛla na

bajalan ale kɔnɔna na an b'a jira k'a fɔ ɛ bajalankaw fɛ yen nɔ kuma dɔ fana bɛ ɛ maaw da yen nɔ ɛ kosɛbɛ an b'a jira k'a fɔ eh, musolaka dɔ bɛ yen nɔ a kɔni ye a cɛ a ye a sɛbɛkɔrɔ dasi ka muru kɛ k'a sɔgɔ sɔgɔ ɔ maaw kɔni bɛ eh, wele wele da ka eh, fɔ cɛ ɲɛna k'a ka taga i ka dɔn k'a fɔ fanga tigilamaw fɛ yen mhm. walasa a ka kunnafoni da u tulo kan mhm. cɛ ko cɛn yɛrɛ la n sɔgɔ sɔgɔra nka n tɛ taga wele fanga la dɛ jɛnɛba ko kɛra cogo di kanu ye fɛn min fa o ma jufa musa jara mm. i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ka kɛ ni kari tɛmɛnen ye mhm. Décembre kalo tile 12 san 2021 unhun Bajalan Trois kaw fɛ yen Bajalan Trois unhun o bɛ Bamako sigida 3 nan kɔnɔna na awɔ unhun donc musolaka dɔ bɛ yen nɔ n'a ale tɔgɔ ko Mama Mama Mama keleya bolo haa Mama anhan a ye muru kɛ k'a cɛ sɔgɔ unhun K'a sabu kɛ ko ɛɛ musolaka wɛrɛ ye parfum unn san ban wagatiw sera unhun mɔgɔw bɛ to ka cadeaux kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lanisɔndiya ka ɲɔgɔn lanisɔndiya unhun donc o musolaka in ye cadeau di ɛɛ n'o ye parfum ye k'o di Bulo ma unn cɛlaka in yɛrɛ tɔgɔ ko Bulo Bulo donc Mama de keleyara unn a filɛ nin ye ka don gabugu kɔnɔ unhun ka muru ta natigɛmuru ɛɛ ee nat natigɛmuru baga ka bon dɛ keleya maɲi dɛ Musa Jara a maɲi dɛ a filɛ nin ye ka na Bulo sɔgɔ sɔgɔ ni muru ye, unhun, donc joli cayara, unhun, Ala ni tɛmɛsenbaatɔw sababu, unhun, ɛ Bulo a sera ka Gabriel Toure urgence masɔrɔ, ok, donc docteur n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye, unhun, olu ye wuli ka jɔw kɛ, unhun, a sera ka to ni na, aa alihamudulila Donc a tora nin na ko a ko tɔ kɛra cogo di somɔgɔw ko ko f'a ka convocation ni o ye plainte ye a k'o don mama sababuya la n'i y'a ta k'a jateminɛ u bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ u bɛɛ tun bɛ du kelen de kɔnɔ u bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ voilà donc somɔgɔw ko ko f'a ka convocation tigɛ k'a di mama ma nka a ma sɔn ayi a kuma ka ca koyi a jarabira kojugu donc a ma se ka convocation tigɛ k'a di somɔgɔw ma mama ma kuma cayara somɔgɔw yɛrɛ ko ni a ma convocation tigɛ hmm. olu b'a haram ee ayiwa a kɛra dɔnni dɔngoma ye a yɛrɛ y'a bila a da jumɛn na a ma ɲɛ min kɔ hmm. a ye convocation tigɛ hmm. nka sigida mɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu dalen b'a la n'a wulila k'a jɔ a sen kan dɔrɔn a bɛna convocation in bɔ a ma eh. mama ka d'a ye kojugu mama ka d'a ye ayiwa diɲɛ dun ka di ka tɛmɛ mama kan dɛ aa mama tun bɛna dan siri ale ka diɲɛnatigɛ la keleya nɔ don o y'a bannen ye ok donc maintenant an bɛ dugawu kɛ ala ka eh, nɔgɔya kɛ eh, cɛlaka kofɔlen in ye a musoko in man nɔgɔn dɛ ka eh, muru kɛ k'i sɔgɔ ka tila k'a fɔ tuguni ko i tɛ plainte kɛ a kama Ko kanu ye fɛn min fɔ o ma jufa, o ma jufa donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔyada kɛ an balimakɛ ye, amina, Ala ka hakili ɲuman fana di Maman ma somɔgɔw ka nin ko a ko fana ni hakili ta parce que ni a fana ko k'a tɛ jɛ Maman kɔ a kuma ka ca dɛ, a kuma ka ca, o somɔgɔw ka ko ni hakili ta walasa i ka dɔn k'a fɔ nin ye kunnafoni filanan ye nin waati in na an ye minnu sɔrɔ ka kɛ ni bi don ye Lasi

nɛgɛ kanɲɛ seegin sanga tan ani wɔɔrɔ o bɛ o sanfɛ énergie fm kumasoba in kɔnɔna na yan nɔ aw bɛ eh, dabaliban kɛnɛ kan eh, nin wagati na jɛnɛba an bɛ taga senegal mhm. n'an tagara eh, senegal an b'a jira k'a fɔ kabako dɔ fana kɛra yen nɔ a fana bɛɛ y'a musoko kelen de ko jɛnɛba a musoko in man nɔgɔ a man nɔgɔ dɛ a man nɔgɔ dɛ n'i ma ni hakili ta i bɛ tiɲɛni kɛ aa ayiwa mais nin lasenni cɛ de fana y'a essayé k'a fɔ ko eh, a muso kɔrɔ mhm. a furumuso kɔrɔ mhm. a k'a faa k'a bɔnɛ a ni na dɛ mais ni ala ma sɔn ni wo ni bɔli ma a bɔli ka gɛlɛn mhm. parce que an bɛ se k'a fɔ eh, cɛ dimina muso kɔrɔ a ye muso sɔgɔ ni muru ye fɔ siɲɛ tan eh. mais an bɛ waati min na ko sisan musolaka kofɔlen a kɔni ma sa mun de nana ni nin bɛɛ ye jɛnɛba ɲininkali b'o yɔrɔ de la an bɛ se k'a fɔ eh, cɛlaka kofɔlen ani ni muso in u ka furu kɔni sara furusa tɛmɛnen kɔfɛ cɛ ma ni eh, limaniya sɔrɔ hali dɔɔni o de hukumu kɔnɔna na a ye eh, muso sɔgɔsɔgɔ ni muru ye nin cogoya in na baara jugu in bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ ni tarata don tarata tɛmɛnen a kɛra sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ maaw bɛ ɲininkali la ko kun jumɛn de la cɛ ko ko a bɛ a muso kɔrɔ bɔnɛ a ni na nin cogoya in na o jaabi sɔrɔla teliyala k'a sabu kɛ a jirala k'a fɔ ko eh, keleya de don mhm. cɛ keleya ko jugu a tagara k'a fɔ ko f'a ka muso in bɔnɛ a ni na a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ senegal commune min na mhm. o ye eh, kɔnbole kɔnbole n'i y'o fana ta k'o lajɛ o bɛ thiès eh, yɛrɛmara kafo fɛ mhm. cɛlaka in a si bɛ san bi duuru ani wɔɔrɔ la o b'a jira k'a fɔ a ye caman kɛ voilà donc ani musolaka kofɔlen in ni o y'a furumuso kɔrɔ ye o bɛ san bi naani ani fila la donc o b'a jira o fana ye dɔɔnin kɛ mais hali bi denmisɛnnin don donc an bɛ se k'a fɔ u kɔni ka furusiri kɔɲɔw kɔni ɲaga bonyana kɔnbole dugu kɔnɔna na kosɛbɛ nka nin don kofɔlen n'o bɛnna décembre kalo tile tan ani naani ma dugumaaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɛji tun bɛ ɲɔgɔn na u ni dusukasi tun bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ wale cɛjugu in kɔni kɛra yen nɔ kosɛbɛ fɔɲɔgɔnkɔ in sɔrɔla jumɛn fɛ an bɛ se k'a fɔ sanba o ye cɛ kofɔlen ye o ye cɛlaka kofɔlen ye donc maintenant a muso ni o ye a muso kɔrɔlen ye a tɔgɔ ko a fal a fal voilà donc maintenant a ni fal u kɔni ka furu sara mhm. a bɛ waati jan bɔ mais nin waati laban ninnu kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ muso ani cɛ wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ mhm. den duuru ɲɔgɔn na o de bɛ a ni a cɛ kɔrɔlen in fana ni ɲɔgɔn cɛ mhm. muso ni cɛ kura minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ furusa ma kɛ kojugu ye o ma i k'a dɔn k'a fɔ cɛ kofɔlen tɔɔrɔ ni o ye sanba ye furusa ma ale tɔɔrɔ nka ɛ musolaka kofɔlen ni o ye fali ye a taga o taga dugu kɔnɔ a mana taga ɛ a ka jogojuguyaw kɛ ni cɛ wɛrɛw ye mhm. a bɛ o jaw ta k'o ci sanba ma aa ah. ah, a ko a ko gɛlɛyara dɛ ɔ sanba hali ni sanba bɛ fɛ ka jɛ yala muso m'a su k'a bila ko la wa voilà donc maintenant a bɛ to ka o jakolon ta ta k'a ci ci sanba ma mhm. a bɛ to ka jakolon ta k'a ci ci sanba ma sanba ko a ma a ah, fal an ka furu sara o ye tiɲɛ ye nka nin wale jugu ninnu ka bɔ an ɲɔgɔn cɛ kana to ka jakolon ta surtout i ni cɛ wɛrɛ ka jakolon k'o ta k'o ci ne ma ko nin ka ka dan yen a man kan dɛ o kuma in kɔni an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ ye caman fara musolaka kofɔlen in ka cɛsiri kan koyi parce que muso bɛ sababu ɲini de la ja b'a la ka ci cogo min na ja b'a la ka ci o cogo la ten a ko kɔni nana gɛlɛya kosɛbɛ mhm. parce que an bɛ se k'a fɔ eh, cɛlaka kofɔlen ni o ye sanba ye mhm. ka kɛɲɛ ni eh, décembre kalo tile tan ni naani ye mhm. a ko a ko mana kɛ fɛn o fɛn ye n bɛ fu siri a dan na bi dɛ fali ko mana kɛ fɛn fɛn bi n bɛ fali ko ban pewu wa eh, ni fali ko banna an yɛrɛ ka ko bɛ ban dɛ parce que n bɛ n yɛrɛ faga awɔ donc maintenant a ye fal bɛlɛn a kɛlen ka message ci a ma tuguni a y'a bɛlɛn k'a bɛlɛn k'a bɛlɛn k'a suruku tɔgɔ ma. a kulen na a la tuma min na a sɔrɔla ka muru kɛ k'a sɔgɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila fo ka taa se siɲɛ tan ma muru kɛra k'a sɔgɔ fo siɲɛ tan mhm. musolaka kofɔlen kɔni dara joli la donc maintenant sanba bolo ale ye fagali baaraw kɛ ka ban mhm. laɲiniw sabatira a a fana tun ma ko bila dagirinda la koyi a taara pɔsɔni pɔsɔni labɛnnen tun b'a bolo so kɔnɔ a taara pɔsɔni ta a ye o min ee pewu a ye pɔsɔni ta a y'o min ɛ pɔsɔni o b'a bila ka sumaya wa ale ale jana fɔlɔ yanni ka to fale yɛrɛ ka taga fɔlɔ donc maintenant finalement an bɛ waati min na i ko sisan Sanba ale kɔni ka kalifa minɛn'a la donc maintenant u ye ale ka janaja baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nka musolaka kofɔlen ni o ye fale an b'a jira k'a fɔ ale bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ waati min na i ko sisan u ka dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ dalen don Amadu Sakiri jɛgɛni na a bɛ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na walasa a ka furakɛli baaraw bɛ se ka kɛ eh, cogoya min na nka an bɛ waati min na ko sisan ko jateminɛw ye min jira k'a ka eh, vie kɔni tɛ danger la o b'a jira k'a fɔ eh, dɔgɔtɔrɔ b'a la k'u seko kɛ jigiya bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka balo Eh, i k'a dɔn k'a fɔ u ka gendarmerie maaw ni u bɛ eh, kɔnbole gendarmerie maaw kofɔ olu kɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli fɛɛrɛw bila eh, sen kan k'a dɔn a ko kun bɛrɛbɛrɛ ye min ye k'a sabu kɛ cɛ fana fatura fɛn fɛn mana fɔ cɛ kɔfɛ a bɛ se ka kɛ nkalon bɛ bɔ a ko kɛ

walasa mɔgɔ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la an ka kɔnɔnin pan a tigi bolo mɛn tigi da o de ye mɛnni kɔdan ye donc walasa i k'a dɔn k'a fɔ bi seereyaba bɛ kɛ maa min fɛ o ye an ka commissaire belebeleba dɔ ye ni o ye Yaya Ɲanbele Yaya Ɲanbele an b'a jira k'a fɔ ale ye seizième arrondissement commissaire ye A ka i k'a dɔn k'a fɔ o seereyaba bɛ sɔrɔ min fɛ an b'a jira k'a fɔ ka kɛ ni tarata tɛmɛnen n'o bɛnna desanburu kalo tile tan ani naani ma san ba fila ni mugan ani kelen nɛgɛ kanɲɛ tan ani kelen wagati la ja dɔ bilara bɔlɔlɔ sira sanfɛla na an tun bɛ finitigilaka dɔ ye a b'a la ka gosi de fan ba ni fana b'a la ka tugu a la o cogoya kelen fana na maa dɔw ko k'a fɔ ko ko yala ko ni finitigilaka k'i b'a sɔrɔ ko nin ye binkannikɛla dɔ ye dɔw ko k'a fɔ ko eh, finitigilaka finitigilaka don mhm. donc maintenant sɛgɛsɛgɛliw ye min yira a yirala k'a fɔ ko eh, finitigilaka ye maa kofɔlen ye wa a sigiyɔrɔ dɔnnen fana don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ eh, sangarebugu ma mhm. o tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ fana maa kura don min ni a taara an ka tenue kɔnɔna na k'a sababu kɛ a tun bɛ formation na samayakaw fɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ maa don maa min ni a bugunatɔgɔ kɔni bɛɛ lajɛlen dɔnna mhm. a tun ye permission de ta ka na Bamako o permission de senfɛ a ye nin baara cɛjugu ninnu kɛ yanni nɔ donc sɛgɛsɛgɛli tɛmɛnen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko eh, ni mankan bɛɛ sɔrɔla fɛn min nɔfɛ mhm. o ye dasi eh, ba duuru dɔrɔn ye waa duuru o sɔrɔla min fɛ a balimamuso dɔ de bɛ k'o ka waa duuru waa duuru ko dɔ tɛmɛna o ni mɔgɔ dɔ cɛ nka ko gɛlɛyara u taara kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna donc finalement ale fana ye eh, dusu bila hakili ɲɛ mhm. ka taga nin wali cɛjugu ta ka bila sen kan mais marifa min b'a bolo a jirala k'a fɔ ko marifa tɛ ko manajalan de fana don mais manajalan de tun don voilà donc maintenant a manajalan ninnu a feereli dabilara eh, dugu kɔnɔ an ka jamana marabaaw ye a feereli jɔ mhm. marifa tɛ marifalaadege don mhm. nka a tɛ se ka ci manajalan gansan de don donc maintenant sɛgɛsɛgɛli ye o de yira o de hukumu kɔnɔna na walasa a koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka eh, walawala lasi n'a y'a sɔrɔ a bolo ye a fan dɔ ye an bɛ taga ale fan filanan nin waati na yaya ɲanbele ni ale ye 16e eh, arrondissement commissaire ye olu de ye i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ boloda ka u tɛgɛ da maa kofɔlen in kan yanni ka to k'a bila police militaire ka bolo kan walasa a bɛ se ka sɛgɛ ta ka kow bɛɛ lajɛlen kan cogoya min na ale walawalali kɛ a ko kan an bɛ taa lasi fan filanan an ka jɛ k'o lamɛn fɔlɔ dix heures waati an welela k'a fɔ ko kamalen dɔ bɛ yen marifa b'a bolo tenue b'a la mɔgɔw t'a dɔn fɔlɔ ko tenuetigi don tenue b'a la a bɛ ka dɔ menacer ni arme ye alimɛti da la aussitôt an ye équipe bila ka taa équipe taalen effectivement équipe e taara sɔrɔ a bɛ jama yɛrɛ kun kɔrɔ jama tun bɛ fɛ ka muruti parce que mɔgɔ y'a ye a kɛlen don ka kamalen minɛ cogo min na marifa b'a bolo cogo min na jama tun bɛna muruti mais Ala y'a kɛ an ka mɔgɔw sera ka na n'a ye a nana cour kɔnɔ nalen cour kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra effectivement sɔrɔdasi don cɛ in yɛrɛ garde de c'est un garde stagiaire présentement a bɛ formation yɛrɛ la sɛŋɛn kɔ a tɔgɔ daminɛ y a jamu daminɛ s ko yɛrɛ bɛɛ nana sɔrɔ cogo di garde sœur dɔ de bɛ yen telefɔni ko dɔ de tun tɛmɛna ni kamalen dɔ cɛ ni kamalen fana tɔgɔ daminɛ b a jamu daminɛ d a bɛ kafe feere alimɛti da la donc telefɔni ko tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san kelen ɲɔgɔnna bɔ a ye telefɔni de feere eh, npogotiginin ma apparemment ko telefɔni kun eh, man ɲi telefɔni feerela waa tan ani waa kelen donc maintenant dennin kɛlen k'a dɔn ko telefɔni man ɲi a y'a ka wari réclamer jusqu'à ce que cɛ kamalen kɔni ye waa duuru ani kɛmɛ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn sara donc wari tɔ tora waa duuru ani kɛmɛ duuru ye a tun bɛ k'o de réclamer sisan donc maintenant eh, don min na yɛrɛ ko bɛ kɛ o su a ye numéro di kamalen ka numéro di gardekɛ ma gardekɛ ye kamalen wele k'a fɔ a ye ko sini kɔni ko sini dugu tɛ jɛ tile tɛ bin n'a ma wari sara ko n'a ma wari sara ni min bɔra a la k'a bɛn'a ye bon o bɛɛ kɔfɛ tuguni dennin tilala ka taa gendarmerie la effectivement a taara BT Sangarebugu BT la n bɛ CB fana fo nin yɔrɔ la a taara convocation tigɛ convocation tigɛlen donc a ye a eh, frère in y'a accompagner n'o ye gardekɛ ye ka na convocation di yɔrɔ la cɛ ma convocation di de yɛlɛmana ka kɛ nin ye donc ale nana ale fila ka kamalen agression daminɛ donc maintenant o de senfɛ kɛlɛ nana tɛmɛ gardekɛ ni cɛ cɛ sabula gardekɛ min sɔrɔla a bolo mana jalan de don tuma dɔ la yɛrɛ u y'a feereli interdit sinon eh, u tun bɛ briquet dɔ feere a Berettalama don n'i y'a ye i b'a fɔ arme yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o de tun bɛ kamalen bolo marifa tun t'a bolo voilà c'est une arme plastique en plastique c'est une arme factice tulonkɛ marifa don marifa tɛ a tɛ se ka ci marifa tun t'a bolo nka hali marifa t'i bolo ni marifa ladegi ka mɔgɔ menacer a n'i y'a ta k'a lajɛ judiciairement a bɛ kɛ i n'a fɔ marifa de sinon marifa tun t'a bolo donc sama samali ni fɛnw kɛra jusqu'à ce que an ka équipe taara a y'a interpellé ka na n'a ye u nalen an ye police militaire wele parce que sɔrɔdasi don k'a so an bɛ interpellation kɛ o diyagoya de pour éviter fɛn o fɛn ko wɛrɛ kana bɔ a la n'an y'o kɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'a tigi bila gendarmerie ou bien police militaire ka disposition na généralement an b'u bila police militaire de ka disposition na contact b'an n'olu cɛ su fara tile kan aussitôt an y'olu ka chef wele dɔrɔn équipe fila bila ka na kamalen kɔni dira u ma o y'a sɔrɔ an fana ye compte rendu labɛn an ye mise à disposition kɛ ka papiyew bɛɛ remplir ka ko kɛra condition min kɔnɔ k'a bɛɛ sɛbɛn papiye kɔnɔ k'a di olu ma u bɛ taa n'a ye jɛnɛba gindo nɔgɔma b'a ko bɛɛ la an ye kɔnɔnin pan a tigi bolo kodɔnbaa Laji ale bɔra ka walawali kɛ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan sa an ye faamuyali sɔrɔ u la o b'a to an bɛ taa an ka eh, bi rubrique laban ale eh, kɛnɛ kɔnɔna na ni o ye eh, dɔgɔkun ladilikan ye jɛnɛba gindo bi babu an b'a yira k'a fɔ eh, ni an ko k'an b'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ an b'a ye k'a fɔ tagabolo fila o de tun bɛ yen nɔ mhm. cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw dɔw ka eh, comportement voilà donc maintenant eh, sisan e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ eh, an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka kɛɲɛ ni nin walew ye ka kɛɲɛ ni eh, bi walew ye donc euh, ne bɛ se ka min fɔ cɛ ni muso mhm. a ka hakili bila walew ɲɛ mhm. keleya bɛ kɛ ni i ni mɔgɔ kɔni furu b'aw cɛ mhm. walima ni kanu b'aw cɛ keleya ye wajibi ye ni ni ni bɛɛ bɛ keleya okay. mais a manifester cogo de bɛ yen nɔ mm -hmm. donc euh, k'a kɛ ni eh, hakilila ye mm -hmm. hakili ye quoi okay. i n'a fɔ n'an y'a ta ka jateminɛ eh, eh, Sénégal ta in mm -hmm. Sénégal ta tɛ plutôt mm -hmm. eh, cɛ a k'a ta mhm. donc o bɛ binabugu la binabugu la mhm. o bɛ kɛ i n'a an b'o o jate i n'a fɔ e, e, ɲɛngoya mhm. i tɛ muso fɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a ta donc olu olu ka taa ni hakili ye an ka finitigilakaw fana fanfɛla la min ye u ni civil ni ɲɔgɔn cɛ donc tenue c'est vrai tenue kan ka respecté mais i yɛrɛ de b'i yɛrɛ bonya fɔlɔ yanni civil fana k'i bonya i m'a faamuya donc k'a jira civil fana na k'a fɔ ko i balimakɛ dɔ bɛ walima i somɔgɔ dɔ bɛ tenue b'a la o b'a to i b'i yɛrɛ permettre ka fɛn bɛɛ kɛ o fana ka dabila voilà donc o de tun bɛ ne bolo ka di i n'a fɔ ladilikan min voilà ladilikan ninnu faamuna i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya fana k'a fɔ ko maminɛli jan an ka fu siri o fana la parce que o fana bɛ kɛ sababu ye ka wolo kɔlɔlɔ belebelebaw la donc an bɛ se k'a fɔ a ladilikan fanba kɔni fɔra Jɛnɛba fɛ mɔgɔw ka i k'a dɔn k'a fɔ hakili bila dusu ɲɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na finitigilakaw ani civil an k'a faamu fana k'a fɔ ko an ye ɲɔgɔn dafalan de ye. an bɛ ɲɔgɔn dafa donc maintenant o dafali de hukumu kɔnɔna na lakanako in o bɛɛ lajɛlen bɛ sabati jamana kɔnɔna na o la sa waati kɔni sera ka ban jɛnɛba gindo kumakan laban min b'i bolo nin waati na ka lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ maa miliyɔn ɲɔgɔnna sigilen bɛ k'an lajɛ an lamɛn nin waati na energie fm ale sanfɛla na n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ hakɛto ɲini u fɛ parce que kuma ka gɛlɛn a bɛ se ka kɛ an donna dɔ gasi la donc ka hakɛto ɲini kɛ u fɛ ka tila k'a f'u ɲɛna ko u k'an bɛn sibiri nata ni Ala sɔnna a ma. Ah Lasi n t'a dɔn i ye fura min di Jɛnɛba ma bi a kumakan a kumakan walawalalen don parce que dɔgɔkun tɛmɛnen na kumakan kɔni an bɛ se k'a fɔ kumakan tun tɛ ka bɔ nka bi a walawalalen don lala i ye fura dɔ d'a ma o fura in kɔni fisayara kosɛbɛ. o la sa nin bɛ kɛ sababu ye ka fu siri an ka bi eh, k'a dɔn k'a fɔ eh, dabaliban eh, kɛnɛ na dabaliban kɛnɛ an b'a jira k'a fɔ a kɔni kumana wale caman kan i n'a fɔ an y'an da maga la cogoya minnu na o la sa an bɛ wuli sisan an b'an sigiyɔrɔ di eh, momo ma momo ale bɛ na eh, foli duman kɛnɛ o kɛ nin waati na foli duman tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye aw kana wuli dɛ aw sɔgɔlen to eh, energie fm ale la nɛgɛ kaɲa kɔnɔntɔn sanga bi saba mana da o sanfɛla na eh, energie fm ale eh, sanfɛla na aw ka jɛmukan mandi min ni o ye eh, fɛɛrɛ kɛnɛ ale eh, bɛ sigi yan Fɛɛrɛkɛnɛ a bɛna kuma min kan o ye assises nationales ye sigikafɔ belebeleba min ye ni a baaraw bɛ sen na an bɛ kuma o kan n'an bɔra yen don an b'a jira k'a fɔ fransi président ni o ye Emmanuel Macron ye ale tun ko k'a bɛ na mali kɔnɔna na a tilala k'a jira tuguni k'a tɛ na n bɛ na n tɛ na a bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔnkan ye donc maintenant kunnafonidilaw an bɛ wele bila olu ma walasa u bɛna u da don a la k'a walawala nakun tun bɛ kɛ min ye ani a bankun fana ye min ye k'o walawala aw ye amadu jalo ale ye kunnafonidila ye fo ka taa se bakari kulibali jiga bakari arajo bawule fm ani mamadu jefaga ka bɔ ouverture media la an bɛna olu bɛɛ lajɛlen bisimila nɛgɛ kaɲa eh, kɔnɔntɔn sanga bi saba mana da ale sanfɛla na o y'a yira k'a fɔ aw kana wuli dɛ aw sɔgɔlen to energie fm na lasin kulibali ale tun b'a la ka nɛgɛ karafe banba eh, nin waati na a ka nɛgɛ karafe a banbana bi kosɛbɛ ka bɔ mali la ka taga fo eh, senegal lasi an b'i fo dan tɛ foli min na e dɔnkow ka ca kosɛbɛ